Хьэ, мы напэкӏуэцӏ къэбгъэлъэгъуам дей ит хъуэхъур сэра зытхыжар, Астемыр. Иджы мыр зэзгъэтха телъыджэ, мыр зэзгъэтха Къардэн Агъурбий Щхьэлыкъуэ щыщщ иджы. А Къардэн Агъурбий жэщитӏ-махуитӏкӏэ жыхуаӏэм хуэдэу сыбгъэдэсу абы жиӏэжахэр стхат. Уи фӏэщ зэрыхъун, Астемыр, зы тхылъымпӏэ кӏапэ емыплъа Гукӏэ къызжиӏа. Мыр зи кӏыхьагъэри къызжиӏэри, адрей си адыгэ ӏуэрыӏуатэ щхьэлыкъуэдэсхэм я ӏуэрыӏуатэм и куэд ӏейт абы жиӏэжауэ, зы тхылъымпӏэ емыплъу абы къызжиӏам и куэдагъыр пхужымыӏэн. Мы хъуэхъур щыжиӏэм щыгъуэ, схуэӏуэтэщӏыжкъым ар абы зи дахагъ. Ар хъуэхъу ныбурат, езыр и гъащӏэр губгъуэм иту лэжьа лӏыжьурат, ари пщӏэрэ? Губгъуэм здитым абы хъыбару ищӏэмрэ абы псалъэжьу ищӏэмрэ, ари а тхылъыр Алыхьым жиӏэм етӏуанэу къыдызогъэкӏыжри, нтӏэ, къыдызогъэкӏыж, мащӏэ хъуащ а тхылъыр етӏуанэу къыдызогъэкӏыжри Алыхьым жиӏэмэ флъагъунщ ар. Ар уигу щрихьакӏэ, сыкъеджэнщ иджыпсту, щауэр къызэрагъэблэгъэж хъуэхъу. Щауэ фӏыцӏэ нэбдзапцӏэ, Екӏэпцӏэ цӏынэ къэпшами пхудогъэгъу, пхъэгъур къэпшами дынохъуэхъу. Хъуэхъур зи щӏасэу ди псэм хуэдэу ди щӏалэ, къэкӏуэж. Дыножьэр, къеблэгъэж, дыппоплъэр. Жьыхэр дыпхуохъуахъуэ, щӏалэхэр къохъуапсэ. Псэукӏэщӏэм щӏыбодзэри псэукӏафӏэ Тхьэм уищӏ. Лӏэщӏыгъуэр зей, зейхэм я дэрэжэгъуэ. Бажэм уещэм щыхь къэбукӏыу, хъыкӏэ уещэм дыщэ къихъуэу, узыхыхьэм я гурыфӏыгъуэу, уи ныбжьэгъур куэд ухъу, уи ныбжьыр кӏыхь ухъу, Хъуэхъугъуэ махуэщ, махуищэ уасэщ, псэхэр мэгуфӏэ, благъэфӏхэр мэпэкӏу, къэкӏуахэр къожьэ, къеблэгъэж дыножьэ. Къыпкӏэлъыджэм уигъуэткъым, узыхэтыр къытхуэщӏэркъым. Къыдэпщӏари догъэгъу, къеблэгъэж, дыпӏуплъэну дыхуейщ. Мы фэдэбжьэр убыд, уи адэ и щӏапӏэ гъэдахэ, уи анэ дахэу епсалъэ, дахэу щыӏэр жыдоӏэ, Къолъэӏу гупым къахыхьэ. Хьэуазэ пӏэм ухапӏыкӏами, дарий пӏэм щыжей, сожей жыпӏэ ухэмыжае, дыгъэр зи нэкӏу мазэр зи набдзэ, си щӏалэу щауэ, щауэ махуэ хъун. Дыщэ фалъэр зыӏэщӏэзгъэувэу жыхафэгум къэзгъэувын, си щӏалэ махуэ къэкӏуэж.

Уехъулӏащ, си тӏасэ. И нэр зэтридзрэ дыгъэ бзийр къыщӏидзу, и жьэр зэтрихрэ дахэ къыжьэдэкӏым, тхьэмадэжьыр имыгъэхызэу, гуащэжьри иримыгъэкӏуэтэкӏыу, екӏуэтэкӏар къришэлӏэжыфу, апхуэдэу Тхьэм къыщӏигъэкӏ. Сыунэнщ жыпӏэу лъэныкъуэ зыщебгъэзым, уи фэхэр гуибгъуу, уи шыгъухэр гуипщӏу, уи ӏэпэм дыщэр къыпыщу, псы жылэмрэ мафӏэ жылэмрэ кӏуэдыжыху Тхьэм уигъэпсэу, си тӏасэ. Уэри ауэдэу бжыӏауэ Нтӏэ. Зэ уадыгэну сыт и уасэ? Сыт зэ уадыгэну сыт и уасэ? Уи гур хохъуэ ар щызыхэпхым деж, усэм пэжу. Усэ хьэзыр. Сэ уи псэр догуфӏэ уи гур хохъуэ мис моуэдэхэр щызэхэпхым деж. Ауэ дэ хъуэхъуу щэщӏрэ блы мэхъу. Зэмыщхьу, зэхэмыхьу. Мы тхылъым ихуар, щэщӏрэ? Мы тхылъым ихуар, щэщӏрэ блы мэхъу, Тхьэ, Астемыр. Фӏы дыдэщ. Мы хъуэхъуэкӏэри нобэ кӏуэщӏхэм ящыщ зы культурэ псо мэхъу. Мы хъуэхъуэкӏэри ари гукъеуэхэм щыщщ. Ауэ мы хъуэхъур иджыри къыдэплъхэм ящӏэн щхьэ, иджыпсту щауэ щрашэжкӏэ, Къаджэр цӏыхухъум я закъуэ. Япэм щыгъуэ цӏыхухъум щынэмыщӏауэ, цӏыхухъум иужькӏэ цӏыхубзхэри къагъаджу щыта. Нтӏэ, нанэхэри къагъаджу щыта. Нанэхэри къаджурэ нанэхэм я паши, я пащхьи ирашэжу щытащ щӏалэр. Щытащ.
Ари согъэщӏагъуэ, ари кӏэрыхуащ Уэри кӏэрыхуамэ, иджыпсту. ари, нтӏэ. Ди жагъуэ зэрыхъунщи, Ари зы. ари кӏэрыхуащ, ауэ ари дэ дыхуитщ къэдгъэщӏэрэщӏэжыну. Алыхьым жиӏэмэ, сэ слъагъур, нобэрей дунейм слъагъур, Ди щӏалэгъуалэр узыщыгугъын щӏалэгъуалэщи, кърахьэжьэжыну согугъэ, мис мы хъуэхъухэри сэбэп къахуэхъунщ ахэм Алыхьым жиӏэм.